Kodi inu kapena mwana wanu anauzidwapo kuti ndi opanda nzeru? Kapena ndinu aulesi chifukwa simumvetsera m'kalasi? Bwanji n'takuuzani kuti vuto si inu kapena mwana wanuyo? Tabwerani ndikuuzeni izi. Anthu ena ubongo wawo umagwira ntchito mosiyana. Amafunitsitsa atamakhala ndi chidwi kapena kuti attention pa zinthu. koma amakanika. Maganizo awo amangodumphadumpha kuchoka apa kupita apa, kuchoka apa kupita apa, ngati radio yongozichuna yokha kumangosinthasintha ma station. Zimenezi timazitcha kuti ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Attention Deficit, AD, kutanthauza kuti kukhala opanda kapena kuti kusowa chidwi hyperactive kutanthauza kuti kusakhazikika ko d kutanthauza kuti disorder kapena kuti kusokonekera si disease ee si matenda koma kwangokhala kusokonekera chabe kusokonekera kumeneku kumapangisa kuti chidwi chathu chisakhale pa chinthu chimodzi kwa nthawi yayitali anthu amenewa amatha kukhala ndi chidwi kapena kuti kupanga focus pa zinthu zomwe zimawasangalasa Koma amavutika kwambiri kukhala ndi chidwi pa zinthu zomwe zosasangalasa. Mwachitsanzo anthu ambiri amene amakhonza bwino mkalasi sikuti ma subject onse amawasangalasa iyayi kapena kuti amawapatsa chidwi. Koma ubongo wawo ndi okhazikika bwino kuti amatha kumveserabe ngakhale maphunziro ena osasangalasa aja ndikuwakhonzabe. Ophunzira kapena ana amene ali ndi vuto limeneli la ADHD amapezeka zoti amangokhonza ma subject okhawo omwe amawapasa chidwiwo kaya ndi masamu, kaya ndi geography, kaya ndi agriculture koma ngati subject imeneyi siyiwapatsa chidwi brain yawo siyipangidwa stimulate kapena kuti ubongo wawo sutakasika ndi maphunziro amenewo sakhala nawo chidwi nde zimapezeka zoti pa school report yawo pali excellent excellent kenako fail fail mwina ndi ka good kapena ka pass kena kake basi kumadabwa kuti aa mwanayutu kumakhala ngati ndi wanzeru chifukwa zinthu zinazi akukhoza bwino kwambiri koma zinthu zinazi akulephera nchokuti alibe nazo chidwi ndipo zikuchokera mu ubongo sikuti ndikufuna kwake mwanayo yayi apatseni chisanzo china mwamtuma mwana kukatunga madzi ku mjigo mwampasa ka bigiri bucket ndowa pero ali munjira wakumana ndi tiagulugufe tokongola tampatsa chidwi wayamba kutithamangitsa akuthamangitsa agulugufe wamva nzake akumuyitana wayamba kucheuka cheuka akundiyitana ndani akundiyitana ndani kumuyang'ana nzake uja wakumana ndi mbuzi panjira ikuyenda yokha yokha zampatsanso chidwi kuti aa mbuzi iyi ikuchokera kuti ambuye ake ambuzi iyi ali kuti wayambanso kuyang'anayang'ana za mbuzi zija kenaka kuzazindikira kuti alibe baketi ija wafika kale ku mjigo akudzifunsa kodi ine kuno ndimazatani ndipo ndowa yanga ili kuti mmenemo ndi momwe ubongo wa anthu a adhd umayendera sachedwa kukokekakokeka kapena kuti kubalalika kupangika distract ndi zinthu zosiyanasiyana zomwe zikuchitika mu environment mwawo Tsono vuto lake ndi lokuti dziko lathu, sindunena dziko la Malawi lokha koma maiko ambiri mbiri pa dziko lonse lapansi, sitinapange zinthu mokomera anthu amene ali ndi maubongo osiyana ngati amenewa. Mwachitsanzo ku Malawi kwathu kuno sukulu kuti upite nayo patali timati ukhale ndi 6 credits eti, sinduziwa ngati zinasintha koma zinali kuti ukuyenera kukhala ndi 6 credits mma subject monga masamu, English, Biology ndi zina zotero. Nde ngati mwana yemwe ali ndi ADHD sanamvetsetsedwe ndi kuthandizidwa kuyambira ali ku primary amapezeka zokuti wapeza ma credit mwina ma subject awiri atatu okha ndipo kawiri kawiri kutha kwa sukulu kumakhala kuti komweko makamaka ngati ali ochokera kosachita bwino inkana kuli kofunikira kusintha ingakhale system ya maphunziro athu kuti ikhale yokomera ana ambiri chifukwa sikuti anawa ndi opulupudza kapena kuti opanda nzeru pa zinthu zomwe ali nazo chidwi ndipo amakonda amachita bwino koposa. Ndiye mpofunika kuwalimbikitsa pa zinthu zomwe amakondazo osati kuwalanga kapena kuwapanisha chifukwa choti sakukhonza zinthu zomwe tikufuna zoti ife akhonzezo. Chitsanzo chabwino ndi munthu ngati Bill Gates. ADHD kapena kuti kusowa kwa chidwi kumeneku ubongo umatha kuzilongosola kokha pena tikamakula, koma nthawi zambiri ngati sitinaonedwe tili mwana timakula nayo ndipo imaonekanso mosiyana mwa akuluakulu. Pompano ndipanganso vidiyo ina yokuti kodi ADHD imaoneka bwanji mwa anthu akuluakulu. Anthu amene mmakonda kuwadula anzanu mawu ali mkamwa, musazaphonye episode imeneyi. Mawa tiphunzira kuti mungadziwe bwanji kuti mwana wanu ali ndi ADHD kapena kuti kusowa chidwi. pa zinthu. By the way, tikukupatsirani maphunziro amenewa chifukwa chokuti mwezi uno wa October, kupatulapo za kansa ya m'mabere, ndi mwezinso omwe timakumbutsana za Attention Deficit Hyperactive Disorder kapena kuti kusowa chidwi ndi kusakhazikika. Nkhulupirira mwaphunzirapo zinthu ziwiri zitatu za ADHD lero ndipo mwagaira anzanu kuti tiphunzire limodzi. Zikomo kwambiri mwakoma nonse.